abwino kwa atolankhani onse andikupyolera kwa inu madzulo abwino kwa malawi onse amene mukutionera ndi kutimvera madzu- madzulo ano Ah, dzulo ndizonadi ndinapita ah, ku nthungwa kumene tinali ndi mwambo ah, wokumbukira one year uh, after the loss of our late uh, vice president for the country komanso amene anali president wa chipani chathu uh, cha utm the late dr saulos klaus chilima ndiye popita ulendo umenewu ku nthungwa ndinaganiza kuti ndiime pa chinkhoma market eh, ndione kuti kodi fodya uh, akuyenda bwanji malonda a fodya akuyenda bwanji zikuyenda bwanji pa msikawu ndiye ndinamvetsedwa nkhani yokhumudwitsa kwambiri imene yandipangitsa kuti ndiyitanitse press conference iyi kufotokoza zimene ndinaziona dzulo ku chinkhoma ndinawuzidwa nkhani za mkulu wina wotchedwa lamek amene adalima fodya wake e, chaka chimenechi amagulitsa adatenga ngongole polima fodya wakeyo komano podzidzimuka ndi mitengo imene adapatsidwa yomugulira fodya wake ndi kuyerekeza ndi ndalama zimene walowetsa akuti mkuluyu uh, watisiya anagwa chifukwa cha bp and he died Eh, i have that report i had it on, re- I have it on record and ndinakuma nayo dzulo uh, ku chinkhoma market ndinachezanso ndi alimi ambiri pa msikawu Alimi onse amaoneka kuti ndi okhumudwa kwambiri ndi mmene mitengo ya fodya ah, ikuyendera ku msika wa fodya chaka chino. Ndimafuna kuti ndifotokoze mu zigawo zingapo ah, zokhudza msika wa fodya wa dziko lino la Malawi. Choyamba nchonena kuti alimi amene amatilimira fodya dziko lino ndikumagulitsa ku dziko lakunja ndi amene amatipangira ija timati forex ah, dziko lino. iwowa amakamusamala fodya ku nazale amatenga ngongole amagwira ntchito usana ndi usiku kuchezera fodya ndikumunyamula ndikupita naye ku auction floors kuti fodya uja agulitsidwe akagulitsidwa fodya uja amapita kunja akapita kunja amatipatsa ndalama zija timati forex zimene iwo aja amakhala kuti akhetsera thukuta kuti dziko lino likhale ndi forex forex ja mukayiona ayipanga ndiwo aja mukayang'ane nyumba zawo mukayang'ane mayendedwe awo mukayang'ane umoyo wawo mupeza kuti ndiwo amene apeza forex amene amagwiritsa forex dziko lino ndi anthu ena A- forex nthawi zambiri timagwiritsa ntchito kugulira magalimoto ku- kuyendera ma- ma- kugulira mafuta kumayendera pa nsewu kugwiritsa ntchito malawansi opitira kunja kugula zinthu zakunja ku ma- ma game stores ndi ma shops ena osiyanasiyana amene amaoda zinthu zakunja kuti zizigwiritsidwa ntchito plus makamera togwiritsa ntchito muno pafupi chilichonse chimene chili muno zimagulira kunja ndalama zake zimene timagulira zinthu zimenezi ndi zimene alimi amene akhetsera thukuta akumidzi iwowo uh, nthawi zambiri sakupeza nawo mwayi kugwiritsa ntchito zinthu zimenezi amangopanga kuti dziko uh, ligwiritse zinthu zimenezi chaka ndi chaka dziko la malawi timatumiza kunja pafupifupi 400 million dollars kapena 500 million dollars worth of tobacco amene timapititsa kunja koma ndalama zonse zija amazikhetsera thukuta ndi alimi okhala ku dowa okhala ku kasungu okhala ku mchinji okhala ku ntchisi ndi madera ambiri o- o- ochuluka a dziko lino amene amakhetsera thukuta kuti tipeze forex ya dziko lino ogwiritsa ntchito kwambiri ndi anthu amboma anthu andale anthu mm, ogwira ntchito makampani osiyanasiyana amene amakagulira magalimoto odula amakagulira fuel amakagulira zipangizo zosiyanasiyana kuyendera kupitira kunja ndalama zonse zija zimene iwo aja amanjoya ndi zimene alimi akumudzi amakhala atakhetsera thukuta they don't enjoy uh, the process of what they have produced out there nde dzulo ndimakawona anthu angati amene wawa amene amayipangitsa economy yathu to move and flow ndi ukamvetsera mavuto awo nkhawa zawo kapena zachitika ndi chani kuti fertilizer akwere kwambiri chifukwa on the global market the range remains the same between 20 dollars per bag to 30 dollars per bag plus or minus uh, in that range kumene anthu akupeza fertili- akugulitsira fertilizer globally but we also know this information can be googled mosavuta kuti there are some suppliers amene fertilizer wawo akhoza kutsika mtengo kwambiri and if we use the official rate zimene zipangitsa kuti fertilizer uja akhale mtengo wabwino we can re- review analyze the whole procurement system and see kuti kodi mitengo ya fertilizer ingatsike bwanji dziko lino ndi cholinga choti alimi afodya akamagula fetereza uja amugule pa mtengo wabwino to bring down the cost of production imene alimi athu akuvutika nayo kuti zolowa popanga fertilizer zikhale zomverera that's one side uh, of the story the second side of the story nchifukwa chani mitengo yavuta kwambiri M- chifukwa chani mamargins avuta kwambiri kwa alimi ndi nkhani yogulitsa yokhudzana ndi mtengo ogulitsira fetele- og- ogulitsira uh, fodya mu auction kodi mitengoyo akugula ya mtundu wanji anthu ogula fodya mu auction muona aMalawi anzanga kunena kuti mitengodi ya chaka chino ine nayiona dzulo yambiri 1 dollar 10 cents 1 dollar 20 cent 1 dollar 35 cent ndi mitengo yotsika kwambiri Nchifukwa chani fodya wathu kuno amakhala mitengo yotsika choncho? Ena amati ayi quality siyabwino kaya ndizotani zotani koma zoona zake mukayang'ana pa global world market mupeza kunena kuti mtengo wa fodya, fodya uja akagulidwa ndi anthu otigula fodya amangochotsa ma stems, akachotsa chotsa ma stems aja akapanga strip ma stems zija timati fodya zotaya zija, zotsalirazo the fresh part of the leaf ndi imene amayitenga kuitumiza kunja uh, iwo amangopanga partial process yongochotsa ma stems akapanga zimenezi kupititsa kunja mukayang'ana mitengo yakunjako per kilo fodya wathu amene timapanga kuno chifukwa fodya timapanga kuno wambiri uja ndi burley burley uja mukamuona amene timapanga uja amamugwiritsa ntchito ngati an aroma popangira ma cigarettes enawa aja nde fodya uja wathu uja

8 dollars per kilo pamene mlimi akupatsidwa 1 dollar pa kilo nde iyi ndi nkhani yayikulu mwayo kuti tiyifufuze ndi chifukwa chani chaka ndi chaka alimi athu amapatsidwa mitengo yozizira mitengo yotsika kwambiri pamene agula fetereza modula kwambiri apatsidwa mitengo yozizira mu msika zimene zikuwapangitsa iwo aja kusauka kwambiri kuvutika kwambiri popanga ulimi wa fodya mdziko lino komanso alimi dzulo amandiuza ine ndimaona ngati its a technical subject mwina yovuta kuifotokoza i was pleasantly surprised yesterday kuti alimi akundiuza kuti mukudziwa a president ifetu tikagulitsa fodya wathuyi akugwiritsa ntchito rate ya ku banki ya 1700 kwacha pe, pe dollar ndiye tikagulitsa kuti 1 dollar amatipatsa 1700 kwacha which is official rate pamene tikanakhala kuti tapita kwinako ku parallel market tikanakapeza 4000 kwacha 5000 kwacha per dollar pe- pe- pe- per dollar ndiye kuti fodya yemweyo amene ndagulitsa uh, fodya wa 1 dollar e, andipatsa 1700 kwacha pamene ku banki ndinakapeza 5000 kwacha ndalama yokhayokhayo ndiye alimi amanena kuti reti yativuta reti yatisautsa muwauze boma atithandize kukonza za reti ndiye ndakhala ndikumanena zambiri nthawi zambiri ma public lectures mwanga kunaa kuti exchange rate management and exchange rate policy yathu panopa yativuta kwambiri malawi muno chifukwa choti ndiyosokonekera ma exchange rate regime amayiko osiyanasiyana timakhala ndi ma- timati fixed exchange rate timakhala ndi managed float komanso timakhala floated exchange rate there are three major regimes in managing exchange rate fixed eh, eh, managed and then eh, floated exchange rate Mukafuna fixed exchange rate imafunika kuti inuyo mupeze njira zakuti your fixed exchange rate ija igwire ntchito bwino bwino by clearing the market mupeze njira zakuti imene ijayo you can support it without creating a parallel market koma mukadzakhala ndi parallel market yoti ili ndi wide margin ngati panopa yoti official 1700 kwacha per dollar pamene parallel ndi 4000 5000 eh, kwacha per dollar zikungotionetsa kunaa kuti fixed exchange rate tikupangayi sizikuyenda iyayi kwacha tayigwira unnecessarily in economics timanena kuti what we have is an overvalued exchange rate tayipanga overrate kwacha yathu without the fundamentals supporting that overvaluation of the exchange rate ndiye kuti market price yathu ya kwacha ili pena pake pamene ilipo pamene imakhala ngati market clearing point ya paralelo ndi official ikagwirizana that is a clearing point koma zimafunika kuti muzipange manage eh, moyenera koma mukaona exchange rate yathuyi pokhala nayo official 1700 parallel 4000 5000 ndiye kuti zatikanika kupanga manage eh, our exchange rate nde dzulo ndimamva kwa alimi akundiuza kuti bwana mukawauza aboma chifukwa ifeyo a- afetereza tikuona ngati akumasin- akumati- akumatigulitsa fetereza oti amugula using the parallel rate ya 4000 5000 pamene ife ogulitsa fodyafe tikumugulitsa a- akuti- akutisinthira pa 1700 pamene kwina tikanakapatsidwa 4000 kapena 5000 pa dola iliyonse imene tapeza mu msika uno chotero ife tikudandaula tikupeza ndalama zotsika actually zimene zikuchitikazi in my view this is criminal This is criminal, it is immoral and it is bad. Chifukwa choti tikuzunza alimi amene iwowo azunzika avutika kulima fodya and yet tikuwapatsa rate yotsika kwambiri anthu agulitsa eh, fertilizer agulitsa pa mitengo yokwera kwambiri using a high rate pamene iwowo akugwiritsa ntchito a much much lower rate imene iwowo sizikuwathandiza umoyo wawo ukupwetekeka akuzunzika ena ayiwo akupanga zisankho Ngati bambo Lameki kudzipha monga mmene adzipheramo kutanthauza kuti tsogolo la tsogolo la ana awo mabanja awo onse asokonekera and this is an issue yofunika kuti ikonzedwe komanso issue ina on the same ndi yokhudzano fodya weniweniyu kuti kodi nchifukwa chani eh, mitengo kunjako ili 8 dollars pamene kwathu kuno mitengo alimi akupatsidwa 1 dollar it's something chimene ifeyo ngati dziko timayenera kudzifunsa kodi do we have the right buyers in place I- i- is there someone who is getting more than they should get eh, than anyone else kodi alimi athu tingathandize bwanji kuwakonzera msika wawo azitha kulandira ah, zimene iwo akanatha kulandira malinga ndi thukuta limene iwo aja akutaya komanso there is one element which i wanted to add pa- pa- pa msika pa msika wathu wafodya wa dziko lino ndili gavana wa reserve bank ya malawi tinapanga kauniuni ndiye mukauniuni wathu tinapeza kunena kuti uh, ulimi wathu wa fodyawu ukukhala ngati ukuvutira ndithu chifukwa choona kuti eh, anthu ogula fodya dziko lino ndalama zimene amapanga declare ndi ma prices amapanga declare panali mismatch yakuti iwo amatiuza kuti amabwereka pafupifupi 400 pa- apa- pa- roughly around 600 million dollars yoti athandizire ndi kugula fodya kuno ku malawi zimene amabwereka kunjako and yet adzapanga declare kuti ndalama zimene tapeza it's only mwina 400 500 million dollars meaning that in net terms abwereka 600 million dollars pa chaka ndalama zimene apanga declare apeza 500 million or 400 million dollars pa chaka kutanthauza kuti apanga loss tinapanga analysis imene iliko ku reserve bank ikhoza kukatengedwa chaka ndi chaka choonetsa kuti our tobacco industry is making losses and we had a lot of questions we didn't believe that kind of analysis kuti our tobacco industry is making losses our conclusion was kunena kuti there is huge under declaration of what our, our buyers are reporting in the system, how much we have made out there uh, when selling our tobacco. And we also established a lot of what is called transfer pricing. Kuti apeza ndalama so much, koma in the process angopereka zina zake zimene zabwera kuno ku Malawi, ndalama zina zambiri sizinabwere. And this money was running into billions in terms of transfer pricing. komano popanga report under declaring how much they have, they have earned from our tobacco as it was exported mapeto ake akapanga declare a lower figure amene amafinyika kwambiri ndi mulimi amene amalandira ndalama zonyenyeka ndalama zosaoneka bwino alimi athu ndikumadandaula kwambiri ndiye dziko lathu although tobacco is our green gold as we have said

properly, analyse properly, aone bwinobwino kodi msika wa fetereza ukuyenda bwanji, kodi mitengo yoyenera ya fetereza kunjako ndi yotani, ndi ndani angatipatse fetereza pa mitengo yomverera, tingapange bwanji kuti fetereza dziko lino atsike. If you ask me as UTM and as UTM party, ifeyo tili ndi ma solutions, tikudziwa kogula feterezako, tikudziwa mitengo yake, when we come into government pa 16 september pano tionetsetsa kuti mitengo ya fetereza takampeza wotchipa wabwino tambweretsa at least in the first year as we are building our own plant imene idzapanga fertilizer so that vuto la fertilizer ndi mitengo yake tidzalikonze permanently nthaka yathu inaguga ngati sitingathe kutsira fetereza sitingathe kupindulapo china chilichonse tupanga ife chotero ifeyo tidzaonetsetse kuti fertilizer akupezeka pa mitengo yabwino yomverera yakuti alimi akalima adziyembekezera phindu labwino kutsogoloko that is the first point the second point ndiye yonena kuti nkhani ya ulimi wa fodya ndi mitengo yake ndiyofunanso kuonetsetsa kodi philip morris ndi anthu ena akugula fodya ku malawi pa mtengo wanji versus nanga ni mtengo wanji umene wapangidwa declared nanga ni mtengo wanji umene alimi akupatsidwa ndicholinga tikaunika zimene zija alimi adzipatsidwa mitengo yabwino ndi cholinga chonena kuti alimi aja thukuta lawo adziona phindu la thukuta lawo limene akugwira chaka ndi chaka ntchito yakufodya ndi cholinga kuti alimiwo apindule pa ulimi wawo wa fodya asamangopindula anthu amboma akamakagula ma tx ma vx pogwiritsa ntchito ndalama za anthu osauka uh, zimene apeza anthu osauka asamangopindula anthu am- a- a- aku private sector pokagula kani mafuta ndi zina zotero pogwiritsa ntchito ndalama zimene anthu osauka azi- azitulukutsira thukuta pamene iwo eni ayino ake opanga zimene zija nyumba zawo kuyerekeza ndi ogwiritsa ntchito forex nyumba zawo zosiyana mayendedwe awo a iwo ope- opeza forex ndi iwo ogwiritsa ntchito forex nyumba mayendedwe awo osiyana akuvutika kwambiri dziko lino ndi alimi athu alimi athuwa amayenera kuti tipeze njira yakuti tawasamalira ifeyo a utm on this second point tikalowa mboma pa 16 september pano we'll do a thorough complete and comprehensive review younika kodi ma buyers a fodya akumalawi amagula pa ndalama zingati nanga ndi ndalama zingati zimene alimi ayenera kugula so that mitengo yogulira fodya wakuno ku malawi idzakwere maiko ena otizungulira kuno akumagulira fodya wawo 4 5 dollars per kilo pamene ife tidakali pompaja pa 1 2 dollars per kilo osapitirira 3 dollars ukampeza 3 dollars uli ni mwayi koma ambiri akugulidwa 1 dola 2 dola pamene kunjako fodya akugulitsidwa 8 dollars per kilo imene ili nkhani yofuna kukonza nde ife a utm tikwa- tikuwatsimikizira amalawi onse alimi onse a fodya kuti utm idzakuyang'anirani idzaunika mmene fodya akuyendera ndi kuti tidzakonze mavuto onse a fodya Uh, mudzakhale ndi umoyo wabwino komanso vuto lina limene nalipeza dzulo ndi la anthu ogwira ntchito makampani za fodya kuno ku Malawi amandiuza kunena kuti masalale awo ndi ochepa aMalawi ambiri akulira masalale ndi ochepa akunena kuti inflation yakhala ikukwera kwambiri masalale sakukwera eh, commensurate ndi mmene inflation ikukwera zotsatira zake iwowo purchasing power yawo yatsika kwambiri moyo wawo ukuvutika kwambiri akuti akumagwira ntchito ya kalavula gaga ya thukuta nthawi yayitali pamene iwowo sakupeza mas- masalaries abwino sakulipidwa ndalama zoyenera zabwino akudandaula kwambiri ndi mmene iwowo masalale awo akuyendera chotero ife tikuwapempha aboma aonetsetse akonze zinthu ngati zimenezo kunena kuti anthu uh, masalale zawo ogwira ntchito makampani osiyanasiyana akhale a- masalale oti a- ali- ali ali reflective of the cost uh, of living komanso mwina kungomaliza nakuti nkhani ya, fore, ya, fo- ya forex uh, foreign exchange uh, policy ndi nkhani yoti a governor reserve bank amayenera ayiunike bwinobwino e, ngati sayiunika bwinobwino ngati sangathe kuikonza uh, akuyenera aganizire kupanga resign chifukwa chonena kuti e, nzodziwika what is supposed to be done amayenera kungopanga the right thing tili ndi eh, forex regime imene yasokonekera kwambiri under their watch and they know what, what is supposed to be done eh, we know kuti fertilizer wina wa 2021 2022 mpakana pano sitinalipirebe tikudziwa kuti mafuta ambiri amene tikumwa pano ndi oti tikungobwereka tikudziwa zimenezo kuti in the banking system there's a backlog of payments that should be done in foreign exchange ndiye tikudziwa kuti tili ndi chivuto chachikulu cha forex dziko lino anthu agona ma filling station alimi akulira chifukwa cha foreign exchange policy regime yolakwika imene tikutsatira ifeyo aMalawi ndikupempha a minister of finance akundimvera a governor reserve bank akundimvera i know ma economists akudziwa what needs to be done but for whatever reasons they don't want to do what is right in the process anthu agona ma filling station in the process anthu ngati achina Lameck akudzipha chifukwa iwo sakupanga phindu mu zinthu zimene akugwira just simply because of a wrong and eh, awkward eh, foreign exchange policy tayikonzani foreign exchange policy yi ndi cholinga choti itumikire aMalawi itumikire dziko lino much much better sizoona kuti anthu apitirize kugona ma filling station sizoona kuti alimi afodya apitirize kudandaula when we could have sorted out Uh, the issue uh, of the foreign exchange regime and make it better to serve Malawians uh, much better. Chotsirizira chimene ndinganene pa press conference ndinaona circulation uh, yonena kuti nditapita ku Chinkhoma dzulo uh, akuti ndinapezeka kuti anthu anga a security eh, akuti they manhandled eh, a security akumenekoko uh, komanso kuti somebody was injured uh, or hurt uh, dzulo napita ndi media i think ndinali ndi a times nganisa kulakwitsa ndinali ndi a zodiac dzulo uh, ndinali ndi ma media houses amene napita nawo dzulo mmene napita ku Nthungwa ndiye ndikhulupira kuti a media amenewo they have a correct version

kunoko musabwere even if the students demanded uh, kuti tipite kumeneko tinakanizidwa kumene tinatha kupita ndi ku dmi tinatha kupita ku, uh, ku catholic university kumene anatilola kuti tikhoza kupanga public lecture koma mzuzu university being a public institution we were refused and rejected kuti simungathe kubwera uh, to our campus The same was the case eh, titapita ku, ku, ku unima ku chango we made um, request followed all the procedures tifuna tibwere tidzapange public lecture on request by the students again they rejected us at the 11th time kuti ayi musabwere kuno sitikufunani eh, and the students try to push their management kuti tingathe kulowa

uh, to do that. That polit- po- politicization of this public institution is not right. I've put up a statement to that effect, and I think my team can share a statement that I've put up uh, on this matter. But suffice to say that once again, ndikuthokozeni eh, atolankhani amene munabwera madzulo ano uh, kuti mudzamvere nkhani imene ndayibweretsa ndi nkhani kwenikweni yokhudzana the plight uh, of the tobacco farmers uh, in this country and what we think are the solutions

Ah, ine ndi malumba ngwira kuchoka ku mij fm radio ndimafuna ndifunse nawo mwakambapo za an overvalued exchange rate ah, zomwe zikutanthauza kuti ndalama yathu ndi ndalama yakunja sizikugwirizana uh, pa, pa economy kutanthauza kuti you have suggestion probably uh, kupanga devalue kuti mwina ayipange uh, equal ndi ndalama ina uh, zimene zimapanga result in tikamapanga import zinthu zimakhala uh, overvalued so ndimafuna ndipange ndimve kuchoka kwa inuyo kuti what's, what's your suggestion Uh, chomwe mufuna chichitike ndi chani uh, pa nkhani ya overvalued exchange rate uh, chinthu china mwanenapo kuti munthu wodziwa za chuma by now ayenera kudziwa kuti uh, choyenera kupanga ndi chakuti cho- chamuna chotani makamaka ponena kuti ndalama yakunja ipezeke suggestion yanu ndi yotani chichitike ndi chani kuti ndalama imeneyi ipezeke anthu akuvutika kuti apange import zinthu chifukwa choti ndalama yakunja palibepo komanso mwina assurance mukunena kuti mukalowa mboma muzapanga zoti ndalama imeneyi mwina ah, ngati otsata za economy izapezeke mosavuta muzapanga motani komanso assurance ndiyotani kuti ndalama imeneyi izapezeka mosavuta mdziko muno zero
ndiye mwina ndiyankhe chifukwa kuti mwafunsa mafunso atatu ophatikizana Ah, oh mufuna cho- ili ndimankhula kwambiri ndi alimi aku Dowa ndi Ntchisi amafuna ndimvere so i can do that um, ndimakhala ndikunena kunaa kuti chimene chativuta mdziko lino uh, nchonaa kuti ndondomeko za chuma zimene tikutsatira nzolakwika uh, i had a, a, a, an exclusive interview imene inapanga explain the three anchors of any economy kuti any economy in the world is anchored by three pillars. One is the fiscal pillar, two is the monetary policy pillar, three is the exchange rate pillar. Kuti zinthu ziziyenda bwino, mukhale ndi inflation yotsika, mukhale ndi stable currency, mukhale ndi growing reserves, zinthu zitatuzi zikhale mchimake. Ndi ngati galimoto, ngati galimoto yanu si sili ndi matayala onse 4, Ina ndilakuphwa olo mufune olo musafune simuyenda nde yathuyi ndi ngati galimoto matayala onse ndakuphwa nde tifuna iyende sidzingatheke kuti iyende iyayi simungathe kukhala ndi low inflation simungathe kukhala ndi stable currency simungathe kukhala ndi ma reserves ogulira zinthu zakunja simuzingatheke mpaka namutakonza uh, your fundamentals zimene mukuyenda mukukonze ku fiscal ku ndimafotokoza kunaa kuti chimene chima chimene chimadya ndi kuyamwa kwambiri forex mdziko la malawi ndi boma boma 70% of their expenditure imapita kukagula zinthu zakunja amakagulira magalimoto akunja aja ma tx and most importantly amagula chaka ndi ch- mwezi ndi mwezi mafuta odula boma limagula mafuta ambiri kwambiri chifukwa ali ndi ma ps ambirimbiri ma ministers ambirimbiri amene ali magalimoto alesa kukhala ndi 500 liters of fuel pa pa mwezi ndiye amagula mafuel aja mafuta ambirimbiri kumayenda dziko lonse lino kwambiri zimene cha zikugwiritsa ntchito forex komanso amakagula zinthu zina uh, za maofesi uh, zosiyanasiyana amayenda locally kuyenda internationally amene aja amene amagwiritsa ntchito kwambiri forex N- komanso akafuna kupanga amene akupeza ma contractors ma contractors ambiri ndi akunja awalipire mu, mu foreign exchange agule fetereza agule mankhwala ndi 70% of government expenditure imapita kogulira zakunja ndiye mupeza kuti budget yawo ija akuti ngati chaka chino tibwereka 2.4 trillion kwacha domestically ndramayi akubwereka ma pensions ma savings a malawi ku mabanki amene ali mmalawi kwacha popanga spend ndrama imeneja akagulira mafuta agalimoto akagulira ma tx akuyendera ma allowance kunja akugwisa ntchito zakunja so akutenga kaf- ka- kandalama kamene kapezeka kufodya kochepa kaja konse akambwandira iwo achaboma konse akukamaliza konse akanyambita konse akamaliza ndi zimene zikuononga forex nde solution yokonza forex ndiyonena kuti kodi tingaonetsetse bwanji kuti kumene tikupanga forex ku tikupanga as much and be able to get as much ndakamba za fodya apapa kuti alimi tikungowapatsa 1 dollars pamene ma buyers maybe are getting 8 dollars ndalama zina zikutsalira kunja tilondoloze kodi tikagulitsa mtedza ndalama zake zonse zikubwera madola onse akubwera kodi fodyayi ndalama zake zonse zikubwera tiyu ndalama zake zonse zikubwera nanga shuga ndalama zake zonse zikubwera when i was a governor of reserve bank ya malawi we established kuti price um, this transfer pricing yomangobweretsa ntchito ndalama zochepa kusiya zina zonse kunja ili ku tea ili ku sugar ilinso ku tobacco industry ma industry onsewa awa ndalama zawo zambiri sizimabwera zimatsala kunja pali ntchito tilondoloze kuti timatenga ndalama zonse zibwere kuno ku malawi that's number one number two nanga tsopano forex A forex timaigwisa ntchito bwanji? Amagwisa ntchito kwambiri ndaku Capital Hill. Can we cut back on their expen- expenditure on forex? How do you do that? Tichepetse tili ndi ma PS over 70 chakuti amene tawagulira ma TX tikuwapatsa ma 500 liters of fuel every every month tichepetse ma PS tikhale ndi ma PS mwina 18 okha malinga ndi eh, ma ministries 18 tili ndi ma directors over over mwina 5000 amene tikuwapatsa ma tx tikuwapatsa mafuta ambirimbiri pa mwezi uliwonse akupanga consume so much fuel tichepetse ma directors ndi ma ministers 18 maybe we just need 36 directors Tiche- tikachepetsa chepetsa the expenditure ya boma imene imapita pogulira zinthu zakunja mupeza nawo kuti ndalama zimene tikupeza zija zapanga balance ndi ndalama zimene tikugulitsa- tikugwiritsa ntchito as a country and that to me is a solution that we needed to have done yesterday koma ifeyo tili busy kuwononga ndalama zija and we expect kuti the exchange rate payokha i- igwira ntchito uh, tikudziwa timapanga import pacha- pachaka chonse about 3 billion dollars worth of uh, commodities tikupanga export about 1 billion dollars komano tikapanga zimene zijazo the gap is filled only by development partners lero ma development partners aja ambiri atisiya ta analengeza aku us kuti U- us U- usaid ayipanga cut ku malawi komanso ambiri aku europe alengeza kuti malingana ndi nkhondo ya ku ukraine they are going to, to cut back on aid in africa in order to raise uh, defense spending in their countries nde maiko ambiri akusiyasiya kutithandiza IMF-so ndi aja atisiya akuti shauli yanu mudzionera nokha komweko ndiye zonse zangotikhalira ifeyo to sort out the problem of the foreign exchange si nkhani ya devaluation iyayi it's not about devaluation because tipana akuti when you are, ch- when you are doing devaluation you are chasing the wind you are chasing the wind nanena apo atapanga 25 percent kuti look mmene apanga 25% iyi akunena akuti yayi we are trying to sort out the misalignment uh, between the parallel and official nde let's devalue ifanane ndi ya parallel i said that the same time now kuti mmene apanga devalue pano parallel yonso izipita ipita patali sizinachedwe inapitadi patali kenako ati ndipange de- de- devalue by 44% anapanganso devalue by 40% and i said the same thing devalue iweyo ukamathamangitsa mphepo sumapita patali mphepo imakhala ikuthamangabe chifukwa parallel market it's driven ndi mmene kodi forex situation ili bwanji in the country mukabalansisa between the needs and the expenditure ya fuel ya, ya forex basi imakonzeka yokha B- b- black ili ndiye kukonza nkhani ya exchange rate ena amafunsa kuti uli reserve bank governor ndi chifukwa chani within ndinapeza mmene mabda ka- ka- governor wa reserve bank ya malawi there was two weeks of import cover imene ndinaipeza but i was, I was leaving i left six months of import cover mudapanga chani zinthu zimene napanga ine inali kuti panali development partners funds ma projects osiyanasiyana and i went after every project

uh, in the system so overvalued exchange rate to sort it out as i said mukuyenera muyang'ane kodi timapeza bwanji ma dollars chimene chasokonekera kumeneku ndi chani tingakonze bwanji tikuwagwiritsa ntchito bwanji tingatani kuti tibalansise zimene tikupeza ndi zimene tikugwiritsa ntchito tikapanga choncho we have cured the issue of the exchange rate uh, devaluation is not and will never be a solution actually just create more pain among malawians uh, when you are doing it ndayankhanso mfundo yanu ya madollars kuti kodi madollars awa tingawapeze bwanji off the cuff quickly pano tigulitsa tigulitsa tobacco tigulitsa tea tigulitsa fodya tigulitsa mtedza zambiri izi madollars ake sakumabwera ku malawi can we quickly clearly look at each one of those tikaone kumene tikugulitsa kuja zikubwera zingati tipange follow up all that

Kenyans and Zambians had, had come to a point of removing as much as three zeros to their currency. We are contemplating of removing two zeros uh, on our currency. Once we have a proper and credible macroeconomic framework in place that is running smoothly, zili ngati patient ona kuti ali ndi zimatumors zimakhansa m'mimba mwake zamusokonekera mmanena adokotala kuti ayi tamung'ambe munthu uyu tichose makhansa ndi kusokasoka munthu uja ndikukhala bwino that is what you do with an overvalued currency a useless currency yoti nthawi ya kamuzu inali 1 to 1 with a dollar and a pound lero taichotsa pa 1 to 1 with a pound 1994 tafika nayo 1700 kwacha official 5000 kwacha uh, pa, pa, pa, pa parallel and our, our currency has completely lost value uli ndi ma 5000 kwacha umayenera utenge chithumba kuti ukagule just a small thing cha ndalama Hey, this generation, we have destroyed this country because as the value of the currency is losing uh, its worthiness, mavuto ake ndi amene tawaona awa zinthu zimakwera chitukuko sichimakhalako anthu amavutika so us in economic revolution we are saying kunena kuti utm kuti ife tisinthe dzikoli tidzachotse mazero awiri aja bring back the lost value of the currency once we do that

in what you said earlier makamaka pa someone dying uh, you only ident- identified this person as Amek. I- I'm sure the public out there would, would, would want you to give more details. Uh, who is this Lamek? Uh, what is the surname? akuchokera mmudzi uti uh, mwinaso ena anaka- anakakondwa panakakhala wina wachibale kapena uh, woyandikana apo pa nkhani imeneyi thank you Thank you so much uh, for that question. I will simply share you the, the clip uh, that uh, I had yesterday. Eh, ya munthu amene apanga report to me ndiye alionse amene afuna kufufuza clip yo munthu yo amuona akulankhula zimenezo and akhoza kukafufuza za Lamekiyo and anthu onse amapangana collaborate uh, Zalamek, but we will share you, um, mm, mm, um, uh, my amigo, we will share you the clip in which I got that story. Ah, thank you so much. Uh, to- pomaliza penipeni tithokoze eh, amalawi onse kupyolera mwa inu atolankhani Ah, chifukwa cha nkhani imene tinayibweretsa madzulo ano nkhani yokhudzana ndi madandaulo ah, amalawi ochokera ku kasungu dowa ntchisi ndi madera ena amene akudandaula nkhani ya mitengo ya fodya kuti akumagula fetereza modula zipangizo za ulimi modula koma chonsecho fodya akuwagula pa mtengo wotsika kwambiri and anthu akudandaula kwambiri we have recordings eh, za kudandaula kwawo ndinachita nawo mwayi dzulo ndinapita ku msika umenewu and anandiwuza za kudandaula kwawo ndapereka maganizo amene zinthu zitingathe kuzikonzera komanso kupereka chiyembekezo kwa amalawi onse eh, kunena kuti ife a utm tikalowa mboma pa 16 september pano mavuto onsewo amene alimi afodya akumanawo ndi alimi ena onse tidzathana nawo Tidzaonetsetsa kuti nkhani ya fetereza tayiunika bwino, fetereza ali pa mitengo yabwino, tidzaonetsetsa kuti alimi akugulidwa ah, zinthu zawo pa mtengo wabwino, tidzaonetsetsanso kunena kuti pa zimene zingathe kukonzedwa kumalawi konkuno zikonzedwe eh, ndi cholinga choti tingathe kupanga add value zipindulire amalawi. Dziko lino likufunika kuti tilikonze pa chuma chake, chuma chake chasokonekera. Chimodzi mwa njira zokonzera chuma cha dziko lino ndi chounikanso ulimi wa fodya ukuyenda bwanji, tingathandize bwanji kuti ulimiwu ukhale wabwino upite patsogolo. Zikomo kwambiri amalawi nonse chifukwa chotenga nthawi yanu kundimvera madzulo ano. I thank you so much uh, for your attention may God bless our country. Thank you. ndi momwe tatsirizira kuno kulikulu la chipani cha utm komwe A Kabambe omwe ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha utm amalankhula ndi atolankhani nkhani zikuluzikulu zomwe akambapo ndi nkhani yokhudza chuma cha dziko lino akufotokoza kuti momwe anakayenderera ku chinkhoma auction floors momwe awona mmene msika wa fodya ukuyendera akukamba kuti zinthu kumeneko sizikuyenda bwino alimi akudandaula alimi omwe anacheza nawo akuti awafotokozerapo ndithu mavuto angapo maka pa nkhani yokhudza mitengo ah, yomwe fodya wawo akugulidwira afotokozaponso kunena kuti alimi anadandaula nkhani yokhudza mitengo ya fetereza kunena kuti fetereza akumugula pa mtengo okwera pomwe eh, zinthu momwe zikuchitikira ku auction floors eh, si momwe zinayenera kuti zizikhalira akuti ndalama kumeneko alimi akudandaula kuti akagula fertilizer akagula fodya wawo akukasintha ndalama ya ku banki ndoti ngati akwagula 1 dollar chakuti akuti ku banki akumakasintha 1 dollar imeneyo pa 1700 kwacha zomwe alimi akuti zikuwakhudza kwambiri sakupeza phindu pa ulimi wawo wa fodya afotokoza kuti iwo akalowa m'boma aMalawi akawayika m'boma pa 16 September pano akuti mayankho ali ndi iwowa. Ndondomeko ya chuma momwe ikuyenera izikhalira akuti akudziwa zomwe zikuyenera kuchitika. Kuti m'dziko muno muzipezeka ndalama zakunja akudziwa zomwe zikuyenera kuchitika ndipo akuti akalowa m'boma mu September pano akuti iwowa adzayipititsa ndithu ndondomeko ya chuma cha dziko lino ku theatre kukayikonza akuti zonse ndithu m'dziko muno ziyambe kuyenda bwino. Afotokozaponso pa nkhani yokhudza ulendo wawo. wa ku auction floors anayankhulapo a tobacco commission komanso a auction holdings limited kunena kuti iwo sadatenge chilolezo kupita ku msika wa chinkhoma kukacheza ndi alimi afodya anafotokozanso mzikalata zomwe atulutsa lero kunena kuti akabambe ndi security yawo anachita chipongwe mmodzi wa ogwira ntchito ku Chinkhoma amene akuti wavulazidwa nde nkulankhula kwawo iwo akunena kuti zimenezo sizoona atolankhani anali komweko ndipo anaona zonse zomwe zinachitika kotero atolankhani ndi amene angafotokozere mtundu wa Malawi zenizeni zomwe zidachitika kumeneko. Anadandaulaponso nkhani yokhudza a kufika malo amene ndi malo oti wina aliyense atha kufika, public places, akunena kuti m'dziko muno apa pena zikumakhala zovutirapo kuti anthu apeze mpata, umwayi, okafika nawo kumalo oti ndi malo oti wina aliyense atha kufikako, akuti zimenezo sizikukhala bwino, pakuyenera ndithu kuti pakhale kusintha. Umo ndi momwe tatsirizira kuchoka kuno ku likulu.